ee faama an b'i deli yafa an ma i ka hinɛ an na masakɛ ka fanga ye mun ye ka ɲumankɛla sara ni ɲuman ye ka tasuma kami da jugumankɛla tɛgɛ aw b'a dɔn cɔyi ko yafa n ma tɛ kinni da suma

hatɛ i ka cɛɲa n'i ka dawula de bɛ anw nisɔndiya i ɲinkisɛ jɛ cogo de wa i taama cogo de wa i farikolo cogo de wa tiɲɛ na nasu i ye musow kunnawolo ani cɛw ka ko kumakan i n'a ka kan ɲanakɔrɔ ne tun mago b'i la ka gundola kuma dɔ f'i ye ɛɛ anw nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ to aw ye o tuma faama ni e ko min o de bɛ kɛ an ka taa jara jiba mi kɔnɛ jara aw bɛ siran n b'i lamɛn i kɔrɔkɛ banbugu ci tun ye cɛbakɔrɔ ye a ye ne diya ko bɛɛ kɛ n ye cɛ dɔw b'u muso minɛ minɛcogo la ɲinan kɛ man di min kɔ i kɔrɔkɛ tun y'o dɔ ye bana bɛɛ n'a fura don e y'a dɔgɔkɛ ye e de ka kan ka kɛ ne ɲɛji cɛbaga ye kabi n kɔrɔkɛ banna n bɛ ka n janto i la o tɛ ne bɔ n furu kana kow ɲagami k'u fereke an ka taa dɔɔni dɔɔni ko bɛɛ n'a tuma de don yiriden mɔ kojugu n'a ma kari a bɛ sɔn ka toli kana ɲina ko n bɔra ka muso furu sisan ɛɛ o kɔni man kan ka e ni ne ka furu bali

walasa i ka hinɛ an na i kana an ka dugu ci he munna aw tɛ fɛ ka a faamu ko faama tɛ bɔ a kumakan kan a ye hinɛ an na an ye moriw de ye an tɛ kɛlɛkɛlaw ye bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ man d'an ye n'aw tɛ se kɛlɛ la a ye dugawu kɛ ni n seginna n k'aw makoto

nin wagati la nɛnɛ bɛ sisan segu sufɛ kojugu i furulen i cɛ farila funteni de bɛ se ka su jɛ i bolo sa i ye tiɲɛ fɔ n daga wuli nin wagati la cɛganaw ni musoganaw de sɛgɛnnen don aw m'a ye dɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn ko kɔɲɔmuso kuranin damu de don tari de pɛnda an an an ne ka furuso kumaw ye n yɛrɛ kelen dɔrɔn de ta ye n t'a fɛ k'a lakali jama na hehehe i nalen kura don kana n'a fɔ k'i b'anw dɔgɔya dɛ n t'a fɛ ka mɔgɔ dɔgɔya ne ka furu kuma bɛ ne ni n cɛ dɔrɔn de ɲɛsira la han o tɛ ko mɛnta ye nasun e b'a fɛ ka mun de fɔ n b'a fɛ k'a f'i ye ko cɛ ye ba de ye muso bɛɛ bɛ min min na Tari di. He he o jɛlen don. Wa Ɲanakɔrɔ tɛ mɔgɔ si tana ye. Hmm. N t'a fɛ ka jigitigɛ kuma f'i ye. Nka muso wɛrɛ foyi tɛna nin baji kelen in nɛnɛ. Ne fana t'a fɛ ka jigitigɛ kuma f'i ye. Nka taa i cɛ ɲininka. i k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ nasun a y'i ka tulonkɛ kɛ sɛbɛ y'i bolo koyi jumɛn jɔni y'a f'e ye ko tulonkɛ ee i man ɲi dɛ ni tulonkɛ tɛ Jaa kɔɲɔmuso ka ko ma daminɛ fɔlɔ dɛ foyi man jugu ka nkalon tigɛ i yɛrɛ ye kɔ jɔn bɛ nkalon tigɛ n b'i ɲininka jɔn mɔgɔ si cogo di mɔgɔ si bɛnna e b'a fɛ ka mun kelen de fɔ hmm. u b'a fɔ o ko tuma dɔw la dannaya de bɛ na ni janfa ye nin bɛɛ kun ye mun ye barisa n b'a fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kanubagaya delila ka tɛmɛ i ni nasun cɛ mun de kama e b'a fɛ k'o dɔn ah. o tuma a ye min fɔ o tiɲɛ ye ya ee ɲanakɔrɔ i tɛ se ka ne layɛlɛ yiri kan ka tila k'a fɔ k'i b'o ju tigɛ ni ne ye o tɛ se ka kɛ sa waleɲumandɔnbaliya ye musow cogo dɔ la kelen ye ne de y'e kɛ fɛn bɛɛ ye e bɛ tila ka ne dɔgɔya n bɛ n ka hɔrɔnya fɛ fantanya la ni janfa ye nafolotigiya la ne de ye yan tigi ye wa a tɛ mɛɛn nasun bɛ kɛ ne muso ye i filɛ k'i sɔn yɛrɛ de da kɛnɛ kan nka a kana k'i kɔnɔ k'o ye cɛkisɛya y'i bolo dɛ i filila e t'a dɔn ko muso fila ta ye cɛya de ye o tuma i ye cɛ ye nka maa si tɛ se ka waraba den ta a ɲɛna ka tila k'a fɔ k'i bɛ t'i da ka tilegan fɛ sunɔgɔ kɛ lafiya la muso keleyabaatɔ dɔrɔn de bɛ se ka nin kuma sugu fɔ i ka tigɛ a kan fana ko muso keleyabaatɔ kariyalen don ka ko sugu bɛɛ kɛ eh, bagabagali don ne furucɛ i ka kan ka da a la k'a bila i kunna ko muso fila furu ye faratiba de ye

a y'u minɛ u si kana tila aw la a ye taa u minɛ a bɛ sira da u ɲɛ a ye kɛlɛ kɛ ka segu kunnawolo jeli maga i kɔlɔsi

a balanna de koyi taa n fa kɛrɛfɛ

ngolo t'a fɛ ka foyi faamu an ka ladiyalifɛnw a n'an ka yafaw ma foyi ɲɛ a b'a fɛ k'an ɲangi ko an y'a ka jɔnkɛ minɛ binkanni na an fɛnɛ sa an kɔni tɛ se k'an sigi k'u lajɛ u k'an ka dugu ci manamana la an bɛ se ka mun kɛ mɔgɔ minnu baara ye kɛlɛ ye u filɛ ka sebaaya sɔrɔ mɔsiw kan

Hey, e bɛ ka taa min? Eh, n bɛ masakɛ muso ka baara de la, n bɛ taa di d'a ma. E cɛ ka ɲi dɛ, e bɛ yan a mɛnna. Ayi, a ma mɛn kosɛbɛ. N'i taara faama muso ka di d'a ma, i bɛ segin ka na, an m'an ja, i y'a mɛn. Hey, nin man di n ye dɛ. N ma nin faamu dɛ. A kan sinna ka yɛlɛma ten. Ni muso dɔw dimina, u kan bɛ yɛlɛma. I bɛ t'a sɔrɔ o de don. An ka taa.

fa bɛ n'a kɛ e ma kunkolo yɛlɛma wa fana i kɛra muso ɲumanba de ye jɔni de y'i labɛn ee e dun yeli diyara ne ye sa ne fana e taalen kɔ ne ka diɲɛlatigɛ gɛlɛyara mm, isa i bɛ ka n lanɛgɛ de wa i bɛ ka tiɲɛ de fɔ n ye e kɔni b'a dɔn ne tɛ nkalon tigɛ e ko di fɛn t'i la isa ɲanankɔrɔ b'a fɛ ka nasun furu siri banbuguci musokɔrɔ nka a kun ka kan ka kɔn k'o kɛ k'an to yen an ka fɛrɛ an ka diyaɲɛ ma ah! isa i tɛ taa joona yanni dɔ ka bɔ i kan yan a ko b'a la ka ne siran e kama ne bɛ sɔn ka n kɔgɔ da kojugu bɛɛ la ah, a ka ɲi ten sa a ka ɲi ten i bɛ se ka taa cɛ fila ɲɛ bɔra an fɛ da la u ye miiri muso ye k'u bɛ n fɛ u jo don koyi i ye muso ɲumanba de ye muso ɲumannin k'an bɛn kɔfɛ baasi tɛ i hakili to i yɛrɛ la isa n b'i fɛ

Masa ala ma bi ɲɔgɔn da. Bi o bi ka di sa. Masa ala ma bi ɲɔgɔn da. Segu cɛ n'a muso ka kan ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa ɲanankɔrɔ ni nasun ka furusiri la. Bi o bi ka di sa mansa ala ma bi ɲɔgɔn da. aw bisimila an bɛ kun dɔn ni dɔnkili de bɛ kɛ ka kɛlɛkɛcɛ farinw natɔla kunbɛn aw ɲɛ b'a la dɛ aw ye mɔgɔ fasugu min ye aw ka mɔgɔ kunbɛn cogo ma n ni diya hali dɔɔnin i b'a sɔrɔ u ma nisɔndiya an ka sebaaya sɔrɔli la mosiw kan ayi o tɛ an nisɔndiyalen yɛrɛ de don an na ko bɛɛ kɛ k'o yira an na ko bɛɛ kɛ k'aw nisɔndiya walasa aw kana an ka dugu ci fanga dan ye sabali an y'a dɔn fanga tɛ mɔgɔ min na o de bɛ girin tajuru sira nɔfɛ kuma bɛɛ aw de ye fangatigiw ye an bɛ ɲɛnajɛba k'aw ye k'a yira aw la k'an nisɔndiyalen don

jiriba jara sanku jara ani weyita jara jitigi ni maatigi den kun bɔra kɛlɛbolotigi ani fɛlɛbolotigi den kun bɔra bamananya ye nin kɛwalew de ye tilennenya ɲumanya

jara jara jara kɛra cɛ o a kɛra muso ye o nin bɛɛ bɛ dannaya ni tilennenya de kofɔ jara aa ɲanakɔrɔ barikatigi ngoloden ni e ko min o de bɛ kɛ ŋɔnɔw ma se ka ɲanakɔrɔ kɛ ngolo de dankɔrɔbaden n'aw ma siran ɲanakɔrɔ ɲɛ dɔ sɔrɔ kɛ sɔrɔ ngolo ɲɛ

i fari de wa ala la i ye ɲanankɔrɔ kunnawolo kɔrɔmuso ɲale aa pɛnda ne cɛ i m'a fɔ ko muso fila furu de ka di ya si bila ala ma de don nka i tɛ nimisa nin kelen nin na aa muso ɲuman majigilen ladamulen a t'a fɛ a kumakan ka bɔ o kama a bɛ kulojukɔrɔ kuma fɔ an ka masakɛ ɲalen

i kɛra sabanan ye o si t'a ye i ka k'i cɛ ka muso mandi ye ka k'o ye da n na n ka gundow bɛ n bolo i cɛ banbuguji kun tɛ ban i ka fosi ma nka cɛ muso camantigi o man nɔgɔn dɛ Mm, ɲanakɔrɔ kɔni ta man gɛlɛn ne hami bɛ min na o ye n bɛ se ka pɛnda kaman kari cogo min na i ni sɔgɔma i ka kɛnɛ n burankɛ dun a ka kɛnɛ a ka kɛnɛ kosɛbɛ a ka kɛnɛ yɛrɛ de ba dun a bɛ yen a ka kɛnɛ basi foyi t'a la n'i sigi aw ka kɛnɛ yan nse Ma. Ji. I ni ce. I ni ce. Ah, ma. Somɔgɔw bɛ di? N den. Ne kɛra n yɛrɛ ma jugu ye. e ka nin faama furuko in kɛlen bɛ ka ne nata wuli k'a jɔ fo ka ne ɲinɛ e ka hɛrɛ kɔ ma kan'i yɛrɛ jalaki nin ko la sa ma e yɛrɛ b'a dɔn e kama ne bɛ sɔn ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'i wasa a fɔra ko i cɛ bɛna muso wɛrɛ ta o tuma na sisan ne fana bɛ n jɔ n baya jɔyɔrɔ la nin ye mun ye nin minɛ

an ka ala deli ngolo k'a ka ɲangili bɔ a ma walima a ka sa ba ba

an ka faama ɲuman ye diɲɛ to o tɛ se ka kɛ ka taa nin cogo nin na ten aa saya ale de ka gɛlɛn a ka kuna wa a ka jugu tiɲɛ tɛ a tɛ se ka sa nin cogo nin na ten mɔnzɔn don bɛɛ n'a dugusɛjɛ kan don bi ye anw bolo nisɔngoya don ye bi ye taasi don ye kɛlɛ ɲɛmaa cɛdenw fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa segu

wɛrɛ minɛ wɛrɛtigi la suruku ko an bi yɛlɛ faden dɔw la muso minɛ cɛbakɔrɔ jitɔ la suruku ko an bi yɛlɛ faden dɔw la faden koniya tɛ dakan sa ɲanakɔrɔ yo i ta y'i dakan ye nin na f'i ye. ah jeli maka ne furukɛ ɲuman sigira so ko i ta sisa wa ne. faama ɲanakɔrɔ. ayiwa segu kɛlɛkɛ cɛfarinw seginna ne fa bɛ min saya ka jugu cogo min na a ka kuna o cogo kelen na wa a tɛ jɔn si to yen n bɛ k'i ɲininka n ko n fa bɛ min i bɛ sayako kuma de fɔ n ye hmm. ngolo cɛw cɛ ɲɔla kɛlɛkɛ cɛfarinsiw bɔnsɔn a taara i da an jɛra ka juguw kɛlɛ ni ka suw la ka jɔn caman sɔrɔ nka an segintɔ ngolo ye diɲɛ to janfa a ye nin jelikɛ in minɛ ani mɔnzɔn jɛmakan de don hmm. ɲanankɔrɔ i b'a dɔn pɛrɛ ko hɔrɔn tɛ kojugu kɛ ɲamakala la kan'a kɛ dɛ a y'a bila jara kolobakari jiri jara jiriba jara sangu jara ani woyita eh, eh, nafi i hakili sigi sa ngoloden foyi tɛ yen min b'a fɔ k'a bɛ kojugu kɛ jeli la abada mɔnzɔn dun sera ka nin kɛ cogo di ka ala minɛ k'a yɛrɛ wolofa faga ɲanankɔrɔ dusukasi kan'i bila kuma lankolon fɔ la mɔnzɔn nɔ tɛ ngolo ka saya ye e b'a ɲɛ dɔn wa ɛɛ n ko ne y'aw ka du jeli le ne ni i fa de jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ne tun bi a kɛrɛfɛ a bɛ sa waati min na nin kuma labɛnnen in ma ne kun minɛ t'a fɔ mɔnzɔn ye ko mɔgɔ si ma anw fa faga n'ale tɛ wa ko ka ne ɲanankɔrɔ balolen to ko a tɛ sigi fanga la sabali ayiwa ne ye ciden ye wa n b'i ka cikan lase jara an ka taa kolobakari mɔnzɔn jara yɛrɛwoloden fo ka taa min kɛ i tɔgɔ bɛ fɔ segu kobaw la jara i ni sɔgɔma nba ɛɛ mɔnzɔn a bɛ ɲanankɔrɔ hakili la k'i sen bɛ ngolo ka saya la ne mɔnzɔn dalen don n yɛrɛ la koyi a bɛ n jalaki mun kelen de la a to yen a ka a hakili sigi walasa a k'a faamu k'i nɔ foyi tɛ ngolo ka saya la ka n jalaki ka sɔrɔ kun kelen t'a la o ka jugun dɛ ko wɛrɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ ɲanankɔrɔ kɔnɔ ayi a bɛ se ka kɛ ngolo ka saya dimi de b'a kan walima fanga nege de b'a la a y'a jija fo ka bamugu ci tiɲɛ nanbara sisan a bɛ fanga de kɔ ee aw de ye kelen ye ne hakilila la aw ka bɛn ni aw ka kelenya de ka wusa ni nin bɛɛ lajɛlen ye o de ka di n ye nka ɲanankɔrɔ tɛ foyi de mɛn ni fangalako tɛ fo n k'a jira a la de

i ka kɛnɛ nba aw ni sɔgɔma aw kulubali nba aw jara aw tangara aa ah, numukɛ fama i fama eh. jeliba hmm. jama tulo b'i la mhm. kojuguba dɔ kun b'an kan n'an ma wuli k'an jɔ ɲanankɔrɔ ni mɔnzɔn bɛ ɲini ka na ɲɔgɔn faga fanga nɔfɛ yan jeliba kɛlɛ ɲuman ye an bɛ nafa sɔrɔ kɛlɛ mun na ka jɔnw sɔrɔ ka musow sɔrɔ ni ka baganw sɔrɔ nka kɛlɛ min n'an ka nafa t'a la fɔ tɔɔrɔ ni gɛlɛya an k'an mabɔ o la o ye tiɲɛ ye an ka fɛɛrɛ tigɛ nin badenya kɛlɛ in kana sisi jango ka mɛnɛ jara a kɛra cɛ o a kɛra muso o foyi ma tiɲɛ jara bɛ tilennenya ani dannaya de kofɔ tuma bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la foyi ma bɔ i da ni tiɲɛ tɛ bala ne jeli makan n dalen b'a la ko ngolo jaradenw tɛna a kɔ tiɲɛ cogo si la segu bi keleku nka segu ti dafiri abada mɔnzɔn de ye ala minɛ k'anw fa faga sisan a bɛ fanga de kɔ ne y'i ka kɛlɛkuntigi de ye ne ni n ka kɛlɛkɛdenw labɛnnen don a fagali kama bi bɛɛ n'o de ka di i ye ayi an bɛ jan dɔ de fil'a ɲɛ k'a ɲɛnama minɛ ka na fɛɛrɛ dɔ bɛ ne kɔnɔ a ɲɛfɔ tɛnɛn o tɛnɛn a bɛ taa banbugu nci kaburu la an ka taa jan d'a ɲɛ o yɔrɔ in na yen e bɛ yan kabi tuma jumɛn ne bɛ n ka cɛlasigi de la wa an t'a la de tiɲɛ don yan y'i ka so ye hɔrɔnmuso o tuma kana n ɲininka nin kuma sugu la bilen yala a y'an ka kuma mɛn wa n ma d'a la n'a y'a mɛn hali n'a y'a mɛn kɛ a bɛ se ka mun de kɛ n'i ka jɛn ye n bɛ sira ɲini i fɛ

A filɛ nin ye taa nɔfɛ e bɛ mun ɲini yan makɔrɔ de b'i kɔ makɔrɔ a bɛ min makɔrɔ ngolo fatura i man kan tɛ ka bɔ firiyaso la fo tile bi naani ka dafa mun kelen pe de y'a to i t'o laada latilen n bɛ se ka laada latilen cogo di muru ka sɔrɔ kɛ bɛ n den mɔnzɔn kɔ han kaka kɔ wa awɔ kɛ b'a kɔ n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ tulo b'i la muru denba si sago tɛ nin ko na sugu ye i ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ de ye n dɛmɛ ne de tun ye ngolo ka kɛlɛ ɲɛmaa ye wa n tun ye n kan d'a ma ko n t'a janfa abada i kan k'o ɲɔgɔnna kɛ ne ni mɔnzɔn ye n bɛ sɔn o kelen pe de kama o ye mun ye i ka sɔn k'i furu siri ne ma ee muru a to n ka tila n ka filiya la fɔlɔ kɔfɛ n bɛ jaabi jɔnjɔn d'i ma i miiri halisa o ko la